Slí na nÓg. Seomra codlata. Seo seomra codlata Shíle. Tá cófra beag aici sa seomra codlata agus tá leaba an-deas aici ann freisin. Cheannaigh Mamaí an leaba agus an cófra di. Tá éadaí agus mála scoile Shíle sa chófra. Féach! Tá pictiúr den Leanbh Íosa aici sa seomra codlata. Pictiúr álainn is ea é. Seanmháthair. Beidh seanmháthair Shíle agus Phóil ag teacht amárach. Tiocfaidh sí ar an mbus. Tiocfaidh an bus ar a naoi a chlog. Tabharfaidh Mamaí seomra codlata deas di. Beidh cófra agus leaba álainn aici ann. Tabharfaidh a seanmháthair bosca milseán do Phól agus do Shíle. Tá a seanmháthair go han-deas. Áthas. Tháinig seanmháthair na leanaí ar an mbus inné. Tá áthas ar na leanaí. Tá seomra codlata an-deas ag a seanmháthair. Tá cófra agus leaba álainn aici ann. Tiocfaidh a seanmháthair leo go dtí an siopa amárach. Beidh an-áthas ar fad ar na leanaí ansin. Is an-mhaith leo a seanmháthair. Crios agus gunna. Tá an-áthas ar Phól, ní raibh aon ghunna aige ach tá crios agus gunna aige anois. Cé a thug an crios agus an gunna dó? A sheanmháthair. Rinne Pól a cheachtanna go luath anocht. Chuir sé air an crios agus an gunna. Beidh buachaillí bó ar an teilifís anocht. Hata. Féach ar Shíle, ní raibh aon hata deas aici ach tá hata álainn aici anois. Cé a cheannaigh an hata di? A seanmháthair. An-chailín ar fad is ea Síle, a dúirt a seanmháthair. Léigh sí a leabhar scoile dom aréir. Ceannóidh mé hata di agus ceannóidh mé crios di. Teaghlach. Seo teaghlach an-deas. Téann Daidí ag obair gach lá. Tugann sé airgead do Mhamaí. Téann na leanaí ar scoil in am gach maidin. Is an-mhaith leo an scoil agus is an-mhaith leo Daidí agus Mamaí. Tugann Mamaí dinnéar deas go gach duine den teaghlach gach lá. Sin teaghlach an-deas. Slí na nÓg. Seomra Codlata Seo seomra codlata Shíle, tá cófra beag aici sa seomra codlata, agus tá leaba an-deas aici ann freisin. Cheannaigh Mamaí an leaba agus an cófra di. Tá éadaí agus mála scoile Shíle sa chófra. Féach, tá pictiúr den leanbh Íosa aici sa seomra codlata. Pictiúr álainn is ea é. Seomra codlata, cófra, chófra, leaba, scoile. Seanmháthair Beidh seanmháthair Shíle agus Phóil ag teacht amárach. Tiocfaidh sí ar an mbus. Tiocfaidh an bus ar a naoi a chlog. Tabharfaidh Mamaí seomra codlata deas di. Beidh cófra agus leaba álainn aici ann. Tabharfaidh a seanmháthair bosca milseán do Phól agus do Shíle. Tá a seanmháthair go han-deas. Seanmháthair, Tiocfaidh mbus. Áthas. Tháinig seanmháthair na leanaí ar an mbus inné. Tá áthas ar na leanaí, tá seomra codlata an-deas ag a seanmháthair, tá cófra agus leaba álainn aici ann. Tiocfaidh a seanmháthair leo go dtí an siopa amárach. Beidh an-áthas ar fad ar na leanaí ansin. Is an-mhaith leo a seanmháthair. Áthas, an-áthas, leanaí, leo. Crios agus Gunna. Tá an-áthas ar Phól, ní raibh aon ghunna aige ach tá crios agus gunna aige anois. Cé a thug an crios agus an gunna dó? A sheanmháthair! Rinne Pól a cheachtanna go luath anocht. Chuir sé air an crios agus an gunna. Beidh buachaillí bó ar an teilifís anocht. Ghunna. Ach crios. Hata. Féach ar Shíle. Ní raibh aon hata deas aici ach tá hata álainn aici anois. Cé a cheannaigh an hata di? A seanmháthair. An-chailín ar fad is ea í, Síle, a dúirt a seanmháthair. Léigh sí a leabhar scoile dom aréir. Ceannóidh mé hata di agus ceannóidh mé crios di. Hata an-chailín ceannóidh. Teaghlach Seo teaghlach an-deas. Téann Daidí ag obair gach lá. Tugann sé airgead do Mhamaí. Téann a leanaí ar scoil in am gach maidin. Is an-mhaith leo an scoil agus is an-mhaith leo Daidí agus Mamaí. Tugann Mamaí dinnéar deas do gach duine den teaghlach gach lá. Sin teaghlach an-deas. Teaghlach. Téann. Lá. Tugann.